you want to bring trouble ị chọrọ ị cause trouble that can never never never stop in Igbo land gọvanọ Peter Mba achọrọ m ịgwa gị akwa ị fụrụ ihe a ị na-eme n'Enugu plan a ị na-akpa anyị achọrọ ịnwa wee nụ one day all this land niile you said that eh, you want to build estate bla bla bla anyị achọkwala ịnụ na e wee mechazie ọ bụ na ana ahụ bụ ana ndụ Fulani ga-ebizi na ya anyị achọkwa ịnụ ihe a n'Enugu steeti we don't want to hear this kind of thing in Enugu State the other land that you want to give Fulanis the villagers said no that they don't need it and uh, I don't know whether you, you, you want to use another plan to enter but Governor Peter Mba this message will sound like a warning to you don't ever try in your life sị na ị na-ewepụtara Fulani ana n'Enugu steeti because if you try it you have set a fire you have caused trouble that will never never never stop in Igbo land forever if you try it mara na ọgbaghara ị na-achọ itinye n'Imo mm, ọgbaghara ị na-achọ itinye n'Enugu steeti eh? ọgbaghara ga-adụgide ị nwụọ ụmụ gị anwụọ ụmụ ụmụ ụmụ gị anwụọ ọ ga-adụ generation to generation you want to bring Enugu State ka ha ka ha nọrọ on bondage forever you want to ị chọ ka ndị Igbo nọ na slave forever and ever ọ bụrụ na ị nwaa anwa were this your land were this land a nye ndị Fulanis you want to ị chọ ka i tinye Enugu ị chọ ka i tinye ndị Igbo niile na bondage ha agara apụtazi apụta ọ bụrụ because of kwa four years ka ị ka na-achị now ị chịchaa four years o nwere ike i wee chịkwa another one ọ bụrụ eight years eight years ka ị ga-eji were tinye ndị igbo na nsogbu ha ga-apụta apụ from generation to generation gọvanọ peter mba don't ever try to do this thing ị na-achọ ime i don't really know whether you are igbo onye igbo so i don't really know what is happening to you even though who give you the authority who ka o nye gị the boldness ịbịa sị ka i nye ndị efi ana who kedu kedu kedu ebe i si nweta that authority who are you the owner of the land are you the owner of the land kedu ihe na-eme gị eme i mepụta ọnụ gụ n'abụọ wee sị na ị na-achọ inye ndị efi ana ebe ha ya na-azụ efi ana agwụgo na Sambisa forest ana agwụgo na ugwu Hausa gọvanọ Peter Mba don't ever try to itinye ọgbaghara n'Igbo land don't ever try to do it because if you try it amara m ndịrị curse curse abụmọnụ ga-esogo soro your generation ọ ga-esoro your generation because trouble ị na-achọ itinye if you try it ọbara niile wụfuru mgbe ọ na-anụ ọgụ Biafra ọbara niile ndị our ancestors niile our fathers si gbaa mbọ ka anyị bụrụ ndị nwere onwe fa ị na-achọ itikwa na another bondage ọbara niile ahụ ga-fight your generation ọ ga-eclear your generation if you try it and any governor governor Soludo gọvanọ alex gọvanọ hope ụzọdịmma gọvanọ francis and gọvanọ peter mba any of you nwara anwa wee nye ndị Fulani ana ọ kwa ị fụrụ ọbara niile ndị our fathers wụfuru mgbe ọ na-anụ ọgụ we will wipe your generation out of this land because unu na-achọ itinye another more trouble another trouble with that we never never stop in Igbo land. You people should be careful. Unu be careful. You people should not use because of uh, polish and sell your birthright. Uh, your birthright. Unu ejine because of polish, because of office. Welele ugwu unu wele ndị Igbo. Now ụmụnne m ka m gwa unu reason ndị a ji wee chọọ ka ha nye Fulani ana na all the Nigerians but most especially n'Igbo land let me cut it short number one ha ji agenda ka ha mee ka ndị Igbo niile bụ ndị ga na-akpọ isi ana iso na their religion number number one number two ihe ha ji wee chọọ ka ha nye Fulani ana all the Igbo land and all the Nigerians is for them ka anyị nwa wụ ndị Igbo ghara iseparate ourselves from Nigeria now listen to me ọ bụrụ na ọ succeed enye fa ana ha nọrọ n'Enugu in next 50 years 100 years ee eh, Fulani man ga-abụ the governor of Enugu state ọ ga-apụta for election because ha birizi ebe ahụ ụmụ fa ga na-abịa na ụmụ anyị anyị ga-emix together ụmụ fa ga-ebinizi na-anụ our children anyị na-emix together na all of us we are one Nigeria nke a bla bla bla we are mixing together and ha na-aplan on the agenda so in next 100 years one man will stand up from that place sị na ọ na-achọ ịbụ gọvanọ of Enugu state o nwere ike o mee election o nwere ike o mecha election o nwere ike ọ ga-ewin that election ahụ o nwere ike ọ gbaa last ọ gbaa fourth ọ gbaa fourth ahụ they will bring it na ọ ya gba first because ị mara Nigeria ọ tụcha vote ọ ndị politicians anyị na-eji aka ha ndị INEC na-aga confirm onye ga-achị na onye agara achị ị ma some governors nọ na Nigeria ọ tụcha vote ha ga-elose mana ha ga ọ ga-ewekwa ha tinye n'oche because ọ fa nwa ji power so this is what will happen from that place imezi ka ụmụnne anyị bụ ndị ga-akpọ isi ana ihe a bụ ihe ga-eme in future ife a bụ ihe ga-eme in future mana ha chọrọ ka ha lay their foundation and echi niile anyị sị na anyị chọrọ Biafra O mixgo anyị together with Fulanis, we cannot separate ourselves again. Ndị Igbo agazi asị ka anyị separate ourselves from Biafra. Ị na-eke Biafra, ike Biafra na Fulani nọ n'obodo anyị nọla nọrọzie ebe a wụzi their state ebe a wụzi their village anyị na ha wụzi one. Kee ihe anyị na-eseparate ourselves from Nigeria. So ha ji plan and plan ha abụrọ sọsọ na this place ka plan a si no plan a si from United Kingdom because kemgbe anyị na-anụ Ruga Ruga Ruga Ruga ị fụgo ebe ndị United Kingdom ị fụgo ebe ndị United Kingdom ndị Britain condemn ya they not condemn

Expose this governor call governor arrest. I don't know why this man ji were nwe the authority nwe the courage to come outside iwere ana ndị Enugu nye ndị Fulani ọ jọgburu onwe ya eji m ohere a wee na-akpọ all the Igbos both ị bụ onye Anambra Enugu Ebonyi steeti Abia ebe ọbụla i si biko nụ ka anyị nebanụ ihe a anya ọfụma ka a ghara ikwe ka any governor in this east were any single land were nye ndị fulani most especially nke governor of enugu steeti a ọ dịrị ndị igbo niile ka anya anyị dụ ebe this man nọ ka ọ ghara ịnwa anwa me ife a ma ndị ministers of god all the christians ma ndị tradition let us stand up for this evil nwoke a na-achọ ime n'Enugu steeti biko dịka i gechara this message make sure that you share this message to others ọ bụrụ na ị nwere onye Enugu ị ma kpọọ ya na fon jụọ ihe a na-ekwu maka ya ọ bụrọ rumour what I'm saying is truth mana Chineke ga-anapụta anyị n'aka ndị governors a na-achị anyị ọchịchị nchigbu chineke ga-emere anyị ebere daalụ make sure that you share this message thank you and god bless you